igbo dị mma ụtụtụ ọma nụ ndị ọma ndị chukwu okike na-agọzi ụmụ chukwu abịama asị m ụnụ ụtụtụ ọma nụ ekene m chineke onye nyere anyị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa ekene ya n'ihi na ọ bụ chukwu n'ezie ekene m n'ihi na ọ da agbanwe agbanwe ekene m na okwu ọnụ ya na-adịgide ekene m na nkwa o kwere na-emezu n'elu ụwa ekene m obinigwe maka ama m ihe niile o kere eke dị mma maka ebumnobi o nwere anyị bụ mmadụ dị mma igbo nwe m ụtụtụ ọma nụ asị m ka mụ na ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị kparịa n'ofuna asị m ka anyị kpaa obele nkata ndị nne na ụmụ agbọghọ ka na-akwado ịba di anụjuona m ntị efe ka nkụ ma asị na m nwere efe efe ka nkụ mana ekene m chukwu n'ụbọchị taa asị ka mụ na ndị nne ibe m ka anyị kpaa maka na ọ dị ka ọrụ oyibo na-emezi anyị anyị na-echefu ebe anyị si na ihe anyị bụ enu oyibo na oke nkụzi mm, na-emezi ụmụ nwaanyị ha amarọzi ụgbọ ji ha na ụgbọ nwe fa na ebe ha kwụ n'elu ụwa ee ọ na-ada adịbe anyị wụ ụmụ nwaanyị ka anyị asị na ndị ọcha abịalụ be anyị bịa kụziela anyị na anyị na nwoke ha maka na nwoke kpọrọ ụ debe n'ụlọ na-anụ gị na ya aharụna ọ wụ na gị na nwoke aharụna nụ jee kpọrọ nwoke jee nụọ ya debe na be gị ọ wụ na nwaanyị ga-emenwu o je be nwoke be nna nwoke o je kpọrọ ya gbaa nkwụ ya kpọrọ ya kpọbata ya na be ị mara na nwoke na nwaanyị aharụna anụjuona m ntị ihe na-ewuzi ụmụ nwaanyị igbu di ha onye mee mpịam tụtụrụ di ya gbuo na-ajụ bikonụ mmụọ nke o si ebee enegharịchana anya chọgharịa ya chọọ ya n'aka nri chọọ ya n'aka ekpe ọ bụrụ mmụọ oke nkụzi oke nkụzi maka ama m na mbụ nwoke na-eme o si ọrụ oyibo nata ọ nụọ nwaanyị debere nne na nna ya naba ọrụ oyibo ọ nọọ ofu ọnwa ọnwa naabọ bịa fụ nwunye mgbe ahụ ụmụ nwaanyị fụ nwoke fụ di ha ha fụ na nwoke bụ chukwu maka o nyere gị ego o nye gị ego ị nụ ha na ọ na-abata i je chọọ pankeki chọọ ezigbo ude chọọ ezigbo akwa na-akwa na-eyi na di gị na-anata ụmụ nwoke tetanụ n'ụla unu egbuona onwe ụnụ nke a na-eme gosi ụnụ na ụnụ egbugo onwe ụnụ ị ma na m na-eti mkpu ọ dị ka m na-ekwuka mana ọ ihe ya-eme n'ọdịnihu ka m ji taa na-ekwu oge ahụ agagonụ ụmụ nwoke enwerozi ife ha ji ebi ana nke kpọta ha na nwaanyị ọ kpọrọ ya nata ebe o bi abanye na be nwaanyị azaa okpuru bed zaa wardrobe fechaa ọgọdọ ọ fụ na ị wụ efu na-efu kedu ihe ọ ya-eji atụ egwu ọ ihe ndị gboo ji wee wụrụ odogwu maka na ndị gboo nụta nwaanyị nwaanyị ga-ebi na bee nwoke ebiri na bee nya mere na nwoke na nwaanyị nwere ike ibi puku ahọ iri ọ mahọ ka di ya si biri ọ ihe nwaanyị ji atụ di egwu na-akpọ ya nna anyị maka njikwa ụnụ nwaanyị ife ọma ọ na-asa ụnụ afọ ururu aka ọ na-atụ ụnụ ahụ ọ na-atụ ụnụ afọ unu ji wee ọdụzi unu ka unu na nwoke ahalugo nwoke wụ ọchụ nta ọ wụ na gụ nwaanyị amarọ taa mara ya nwoke ihe chineke kere nwoke wụ ọchụnta chukwu sị na ya kere nwoke na oyiyi nke ya nwa wụ chukwu ọ bụrụ na nwoke na-achụ nwaanyị ma na chukwu na-achụ nwaanyị ọ bụrụ na nwoke dị aghụghọ ma na chukwu dị aghụghọ maka na ọ sị na ya kere na oyiyi nke ọ bịa kpọrọ gị kpọbata na be nwoke ọwụna jeru na be gụ nwaanyị be nna ụnụ bịa nụrụ gụ ọ fụrụ gụ n'anya o nwere obi ebere n'ebe ị nọ maka na nwaanyị ka nkụ na ọpịcha ọpịgidogo pụgido pịgido pịta gụ sị n'ọnụ ka ka ị ga-abụ ọ kpọbata gụ na be o mechagoro gị ife niile ọ ga-emere gị ihe ị nwewe inye ya afa wụ ọmụmụ ihe o nwewe inye gị nri ihe o nwewe inye gị ihe ọbụla wụ ihe ị chọrọ ga-eme gị obi aṅụrị but gị nwa wụ nwaanyị eche na ị ga control nwoke ahụ control ndị ya ọ dịrọ possible ada eji nwoke nche ada ajụ nwoke o je ka ebe ihe a na-asị nwoke bụ nnọọ nna anyị unu adazi na-eme ka unu rigoru n'enu ọkwa ya wụ ụnụ daba na-asụ isi n'ala ụnụ ụmụ nwaanyị ada eji nwoke nche ihe sọrọ nwoke ka ọ na-eme mgbe sọrọ ya etu sọrọ ya nụ a man answers to no woman they answers to God only ọ chukwu nwe ikpe ha ikpe chukwu nwe ịjụ fa ajụjụ maka na chineke asịghị gụ fụ nwoke n'anya o nwere mgbe chineke ji wee sị nwoke sọpụrụ gụ nwaanyị gụ nwunye ihe chukwu si nwoke wụ ya fụ gị n'anya maka na nwoke fụ nwaanyị n'anya o nwee obi ebere n'ebe nwunye ya ahụ nọ o jekọrụcha ọrụ ọ nata n'ụlọ ihe anyị wụ nwaanyị kwesịrị na-achọ wụ di ya jecha ya nata na anyị nwe ọ bụrụ oge niile na-enyo di gị ọ dị ha n'ọbara nwoke na ofu nwaanyị ada anọnwu ma ụkọchukwu ma dick ma tom ọ dị ha n'ọbara DNA dị chukwu n'ahụ dị nwoke n'ahụ nwoke na ofu nwaanyị ada anọ nya wụ na ọ kpọrọ gị debe gị na be o mechagokwarụ gị ife ọ ya-emelu gị ị bụrụgo nwunye oke na ọrụ gị wụ ịmụ ya nwa doziere ebe o jecha abata esi ya na anyị nọ nye ezigbo nri nke a nwara eme ị mara etu ị ya-esi zụtụ ya zụtụ ya bụta ejina nwoke nche na ada eji nwoke nche ndụmọdụ ka m na-adụ ụnụ ụmụ nwaanyị a na-enye ụmụ nka nka ndụmọdụ ụnụ na-amagbu di ụnụ nwaanyị ọbụla wenili aka gbuo nwoke ọbụla o gbugo chukwu chukwu ga-abụ onye ahụ ọnụ na ụwatụwa ụwatụwa gị ga-ata afụfụ ị na-ata ụmụ gị a na-ata ya nke izizi bụ inye ụmụ gị afa ọjọọ agbụrụ niile afa ọjọọ ị na-egbu ya o ji gị ụgwọ ọ bịa nụrụ gị debe na be ya na-asọpụrụ chukwu si sọpụrụ nwoke ị sọpụrụ nwoke o nwee obi ebere o jecha ọ nata mana ya nwere di mana ya nwere nwunye n'ụlọ nakwute nwunye ya ọ bụrụ oge niile unu na-enyo unu enyo ebe a na-enyo ebe a na na-enyogheri ụmụ nwoke ajụjụ ka m na-ajụ ihe m ji ajụkwanụ ya wụ ka m nwee ọsịsa maka na ekpemekpe ụwa kazi nkọ ihe niile anyị ụmụ nwaanyị na-amụta asịghị na nwoke nụ ha anaghị nọ ngụ nwa elu onye gwara gị nwoke wụ ọchụ nta nta ka ọ ga-achụgide nwụọ ọ dụ ha n'ọbara wepụnụ anya n'ebe ụmụ nwoke nọ ụmụ nwoke apịgo anyị ụmụ nwaanyị pịa anyị nwee obi ebere banyị da anụzi ofu nwaanyị ọdụ ọdụ na agbụrụ ọdụ ọdụ na ala igbo nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ise ọ ga-anụ ma nedo ha ncha anya nwee ọmụmụ ndị ọcha ekwuro m na ihe a ndị ọcha butela ya bụrụ ezigbo ife ụmụ nwaanyị kposa afụrọ di mana ọ bụrụ mgbe nwoke na-anụ nwaanyị ise na-anụ nwaanyị ịnọ nwaanyị ịtọ ị bata n'ezinụlọ ọbụla nwoke mụrụ nwa thirty ma na ọ mụrụ nwa i ru ebe ahụ fụ ọmụmụ ọ ya eji mara ụmụ nwoke mgbe gboo mana kịta a na-anụzi ofu nwaanyị o jughokwanu ụmụ nwaanyị afọ unu je mụta okpokpo oyibo he's cheating on me he's cheating on me onye ka ewu na-echeat nwoke nwoke nwoke bụ ọchụnta ị marọ mara ya taa nwoke pụ ị na-enyocha ị na-enyocha o ji gị ụgwọ ọ nụgo gị debe n'ụlọ oke na ọrụ nna anyị ka ebe ị nọ nata nna chi eji na na-edokwanụ m mkpa dị ụmụ gị mkpa o jekọlụcha ọ nata unu egbuzina di unu na abụmọnụ ka unu na-ebutela onwe unu ụwa ụnụ esa ụnụ ga-ata afụfụ data abụmọnụ ichede echiche nwaanyị ichela echiche ka o gbuo die mgbe imeghe ya eme abụmọnụ how much more ime ya eme kpakọọ ọnụ ndụ ụnụ ọnụ na nwoke bụ nwoke ife ọ sọrọ anyị ụmụ nwaanyị rie oke ọjị anyị agaghị awụnata nwoke anyị na nwoke anyị ahanata ada eme ya eme maka na o nwere ebe ọ ya-awụ emeruo ife mmụọ nwaanyị apụọ nwoke akwụrụ nwoke bụ nwoke nwoke wụ chukwu ma ụnụ nwa na-egbudu di ụnụ ka m nye ụnụ ofu ndụmọdụ di adakwa na-atọ ụtọ n'ụtụtụ ọ da atọ ụtọ n'efife n'abalị ka di ji atọ ụtọ nya ogbu di i gbuo di taa kịta pancake na-arụ gị ọrụ n'iru ude na-arụ gị ọrụ n'iru ị ya-ama ihe i mere onwe gị mgbe ị ga-ama ihe i mere onwe gị mkpa di na-akpa bụ mgbe ụmụ gị tochara pụchaa n'ụwa nka gị mgbe ahụ enyi nwoke ifiro na maka enyi nwoke ahụ na-ebu ụmụ nwoke ga-afụ m ha ncha a sị na oyi ga-ana mana di ga-anọ ebe ọ wụ na oyi ga-ana na di ga-anọ jidesie di ike na ọ di kacha oyi mkpa jidesie di ike na nke di kacha mma jidesie di ike maka na uru di balụ hiri nne ka ọ ha na nwoke bụ nwoke n'ụwa nka gị ka ị ya-ebe akwa di gị kịta ọbara ụnụ na-ahụsi ọkụ ife ụnụ ketewu ide egbusi di ụnụ o nwere oge ya woro ibe akwa di ama m na ị ya-eje bọpụta ya n'ime ana ka o gboro gị mkpa cheta na mgbe di ji aba uru mgbe ụmụ gị tooru ịzụta nke ha ike di ije di na ịzụta ụmụ nwoke ị mụrụ n'afọ gị mgbe ahụ ị chọọ di gị afụrọ ndị nna di na ndị ụmụna di abakwute gị nwaanyị ife uru di bara oge niile unu a na-enyo di m sọpụrụ m onye ka ị wụ di na-asọpụrụ gị nwoke ọ na-asọpụrụ nwaanyị ị ga na-eme nwoke ife obiọma ka ọ na-afụ gị n'anya ọ na-afụ gị n'anya ọ na-eneru gị na ụmụ gị anya nwoke wụ chukwu chineke ekeghe ka ọ bịa bendịalụ gị ọ gị ga-ebendịrị nwoke ọ wee fụ gị n'anya hukpunata ọ fụ gị n'anya omenome ana igbo kwuru na nwaanyị fụ nwoke hukpunata ọ kụọ ya aka n'azụ gosi na onye wụ chukwu ụnụ nwa wụ ndị na-ekete mọm ebe unu si ada eketa ndụmọdụ a na-ekpojukwa onwe ụnụ n'isi ụnụ na nwoke ha na nwoke na nwaanyị ya aha nhata chineke abịa otu ụnụ anya anyị na nwoke ya aha nhata wepụnụ ife ọjọọ a batarụ n'ime ụnụ ụnụ ụmụ nwaanyị ụnụ chọrọ ka amụma e gburu n'isi anyị mezu onye esokwa mezu na nke m amụma ndị Rom ndị ọcha bịa gbuo na o nwere oge ya wụ o ruo a dụ nwaanyị ohu na-achọ otu nwoke ya anụ ha o setikwana na o mewekwana ụnụ nọrọkwa n'enu e, na-egbu egbu gị nwa ndị fụrụ di nụrụ gụ debe gị n'ụlọ inwe obi iji egbu nke gị imirikiti kpọsa n'ilo na-achọ di gụ nwa nwe obi na-egbu nke ị nwere enwe ifele gbukwa ụnụ ifele gbukwa gụ ogbu di ifele gbukwa echiche nwaanyị iche echiche igbu di e mba gbuo ya i gbuo ị bịa ka mụ na ị zọba nke m ndị a di di ha nụrụ debe n'ụlọ jebe obodo oyibo jee biri ha egbusịana onwe ha ụdị nwaanyị wụ nwaanyị ma ife di m kụta ka m debe n'ụlọ ụmụ nwaanyị a di na-anụ n'obodo anyị a nwa na di ha na-anụ onye ọcha na ihe e ji anụ onye ọcha wụ ka di ha nweta akwụkwọ wee kpata akụ ha ya eji zụọ ụmụ ha mụrụ ha egbusịana onwe ha ọ na ha na di ha ebighị ụmụ nwaanyị tete n'ụla oke ụka na oke akwụkwọ ụnụ na-agụ na-abazi ụnụ n'ụbụrụ ndị ọcha enwe ha n'obi ndị ọcha ada achịkọ ụmụ ihe anyị na-achịkọ anyị ụnụ enyezina ndị ọcha anya na ya bụrụ ndị ọcha anyị nwa na-ekpokọba anyị na-ekpokọ ụmụ na-ekpokọ ezinụlọ ezi na ụlọ ka e ji mara ndị Igbo nya gị bụ nwaanyị di nụrụ sọ ofu tụbara chukwu mmamma maka na nwoke ahụ nụrụ gị sọ ofu fụrụ gị n'anya n'eziokwu nwoke ahụ nụrụ sọ debe n'ụlọ ọ fụrụ gị n'anya o mechagoro gị ihe ọ ga-emere gị oke na ọrụ gị i de emere ya ezigbo omume ka ọ na-anata nwoke wụ ọchụ nta were ya tata ụmụ ụmụ nwaanyị mara na nwoke wụ ọchụ nta ọ sọ e wụrụ Queen Elizabeth ọ dụ ha n'ọbala etu chukwu ha si ke ha Chukwu kere ha n'oyiyi a man answers to nobody no woman ha na-eme ihe sọrọ ha mgbe sọrọ ha etu sọrọ ha nya anụjuona m ntị ogbu di igbu ọyị ee eh, igbu ọyị enyi nwoke ya ezugo ahụ n'ọgụ ụfọ mana ọ n'ụwa nka ị fụrụ di ba lụọ ị fụrụ di ba lụọ ọ bụrọ nwaanyị niile ka a sị na di ya ego mansion ọ bụrọ nwaanyị niile ka akala ụwa ha na di ha ya emere ife niile o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịara n'ụwa a bụ ha ga-azụ di ha nni otu chukwu si kee otu aka chukwu si dere ya onye ọgwụ nwa ụmụ nwaanyị wụ onye inye aka di chọrọ class ị nọ na eke gụba adazina ene na e, e, elizabeth na di egorie moto nke ga ego ihe na ọ bụghị na ụmụ nwaanyị niile ego dị afọ gbara aka na kwute ị fụ di gị na nwaanyị ya afụ nya na nwoke ị fụ nya na nwaanyị gba nkịtị o jechaa abata ị sị o oh, nna ị chọọ ezigbo afa tuo oh, nke a ozi latest bụ ụna akpa ya ọ bụrụ nkata ọkwọ na ụtọ di ọ nya wụ ụtọ di o nwere ihe ọzọ bụ ụtọ di nya ndị nne onye mụta nwa ya kụziwekworie history ya kụziwekworie ọdịnala igbo ya kụziwekworie omenala igbo o nwere imirikiti ndị nne nwudelu di ha na nwaanyị na-akwa be ha ha ka bi ezinụlọ ha ha hapụ ha pụọ ha egbughọ di ha mgbe a na-ama ukwu ọgọdọ naabọ jee ka ị jụọ ndị nne mara ukwu ọgọdọ naabọ ihe ha fụrụ na di mana ha kpuchiri a sị nwaanyị na-ekpuchi ezinụlọ ya ụnụ nke kịta ụnụ na-ekpughe nke ụnụ ụnụ fụ di ụnụ na nwaanyị ụnụ agbarụ jee kọọrụ obodo jee kọọrụ ụmụnne kọọrụ nwanne kọọrụ nne kọọrụ nna ka ị kọchara nne gị nne gị ọ ga-anụ ị kọọ nna ọ ga-anụ gị ọ iwo nwaanyị na-apịkwa di gị nwere ebe i si eli mperi na-eri ọnụ ọ na-achụbu 5 ka ọ na-achụ 2 because imele mipere na nwoke ga-achụ nwaanyị nwoke ga-achụ nwaanyị ọ dị ya n'ọbara ọ nya chukwu ji kee ha otu aka chi ha si kee ha ya ụmụ nwaanyị ha anụ ka unu ji tetenụ n'ụla unu ebizi na world of fantasy nwụrụ ihe a unu na-akọwa akụkọ unu egbuzina di unu di dịkwa ụkọ enwe ọgwụ onye fụrụ di kịta a nụ nke i ji ọ na-anụ sọ gụ agwara m ụmụ nwoke a ọ bụrụ na ọ ka ndị mbụ si eme nya anụ anyị ya edebe anyị na village jee ọlụ oyibo na-achụta ego na-ewunata ụnọ a fụ na anyị na-eke unu ka akwa anyị na-asọpụrụ ụnụ ọ bụrụ na nwaanyị na-afụ gị ụtụtụ nwere ike ịgụrụ gụrụgụrụ ugboro naabọ n'ahọ i mekwasị ụmụ mmụọ mekwasịa chi mekwasị agwụ mekwasị ihe i ji bịa na egwuo ya ha ekweghị chee ya eche si iwu ni mma ma ma gị ịkọ rubbish ha na-akọ n'ụzọ ị fụ di gị na nwaanyị ị maghị onye ọ wụ ị maghị ihe jikọrọ ya na nwaanyị na ọ na iro i gbuwahọ ya isi buru mmanya ọ na-aṅụ kwaa ya n'isi uru nwoke i mee ya ị nata akwara m ngwongwo gụ kwanaalụ gị be nna gị ka ndị be nna gị nụọ gụ ka i nwee nsọpụrụ ụnụ adazi na-amago ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụnụ amagozi na ụmụ nwoke ihe sọrọ ụnụ magochaa nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke n'okpuru a chọrọ ime ife ahụ n'okpuru ka ị ga-anọ that shows you na ị wụ second class nwoke first class n'okpuru ka ị ga-anọ ka anyị ma na ọ nwoke na-abịa akpọrọ anyị debe anyị n'ụlọ ka anyị na-enyere ya aka ọ bụrụ ị batazie na-abanye na abụ mụta ofu mụta ịbụọ ị chanie ịghọ na he's cheating on me na-egbara ị makwa na nwaanyị ayọ enyi a na-eje nwaanyị na-egoro ife goro ife jee yọọ nwoke enyi ndị di ha nwụrụ anwụ ha na-egoro ife na ndị ajadi a ụnụ ụmụ nwaanyị nwere di jeenụ jụọ ndị ajadi ife ha na-afụ na ajadi kọọlụ gụ mkpagbu ji enu nye a ị fụ di gị na-efe ka chukwu ka ọ dụrụ gị ndụ jeenụ jụọ ndị ajadu ife ha na-agabiga ọkachasị ndị ụmụ ha ka pempe di ha wee nwụọ wee ha tagide afụfụ chọọ nwa ike di ike nwa gị di problem dị na di a na-agbachi o uru di na-aba mgbe ahụ ka di ji atọ ụtọ unu egbuzina di unu ọgwụ na aka ọha mụwa eze nwaanyị agbara n'ọnụ m fụ m kwuo na a sị na ekwughị ekwu mere ọnụ emele enu emele ana nwoke wụ chukwu m fụrụ anya nwoke wụ chukwu ị fụrụ anya nwaanyị na-aza nwoke nwoke na-aza chukwu hmm? we answers to men men answers to God na that thoughts and reason ya pụọ anyị n'isi anyị ma na anyị nwaanyị nwaanyị bụ nwaanyị igbo nwe okwu kọ ọha nọ m n'ọnụ ma ụmụ nwoke anyị nachigha na ọdịnala ka anyị kpa nnọnọ ka anyị kpa nnọọ fọ ka nwunye anyị nwee nsọpụrụ nwunye ụnụ na-enwe nsọpụrụ n'ebe ụnụ nọ ka ha ma na ụnụ wụ odogwu bịa na hmm? na na-anụ nwaanyị ọ bụrụ ị dọ na ana ị kọrọ nwunye gị mgbịrị afọ kọrọ ya enu kọrọ ya ana ọ fụ gị as a efuru efu hmm? ụmụ nwaanyị ihe anyị na-achọ na di bụ odogwu anyị ada achọ efuru efu gụnwa nụtala odogwu debe n'ụlọ o jechaa bata sị ya nnọọ oke na ọlụ ka ị fụ na ihe ụmụ gị zuru na ọ na-agbapụtara ụmụ gị mbọ na ọ na-azụrụ gị ụmụ gị na-azụ gị maka o nwere ụmụ nwaanyị chọrọ ịnọ ebe ahụ ịnọ mana ha fụrọ chance ntụtụrụzie nke pịgbuo ị pịgbuo ya ị wụ ajadi fụ ife ajadi na-afụ hmm? ka anyị werekwanụ nwayọ ka anyị teta n'ụla na anyị agaghị abụnata ndị ọcha ọ sọ anyị nyo ha enu nyo ha ana anyị agaghị abụnata ndị ọcha ụka sị one man one woman asị ọ ka ha wee lesia population ụmụ afọ Igbo ka anyị mụrụ na nso so otu ahụ ụmụ nwoke anyị si wee kwetekwala anyị one man one woman ahụ ka anyị ma na e ji ya otu ahụ si wee fụ na ha mere anyị ife ọma if not nwoke kwesịrị ịda anụ nwaanyị ịtọ na ịnọ na ise ka e wee fụ ndị ya anụ nwaanyị na nwaanyị ka nkọ igbo nwe m ọkwa ka ọ ha m ụmụ nwoke anyị a sị m ụnụ na ndụ ụnụ ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ amụma e gburu achọghị m ka o mezuo n'isi ụnụ ya tetesịa nụ n'ụla ka ụnụ jee kpọnie mmụọ nwa ụnụ na ka ọnwụ ụmụ nwoke si firi ọrọla kịta a na-ekwu na ndị na-eto eto na-anwụsị anwụsị ụmụ nwaanyị na-egbukwu ndị nọ be ha donu binienu ka ụnụ nọrọ ka nwoke na nwoke na-eme ọ nọrọ ka nwoke ọ nụọ nwaanyị ka nwa nwaanyị anọrọ ka nwaanyị igbo nwe m asị m ya gaziere ụnụ ụmụ nwaanyị mepeenụ anya ụnụ ka ụnụ fụ ụzọ jeenụ jụọ ndị okenye ka ha si nụ di ka ha kụziere ụnụ ibu di wụ na nkọ ka a na-ebu e. a da-ebu e n'isi i bu e n'isi i bi ya aka ebe ị kwesịghị ibi ya aka nọ ma ka anyị na-agba mbọ ka anyị fụ na ezinụlọ anyị dị mma hmm? anyị na-ekpuchi ife ụfọdụ di anyị mee ife ụfọdụ anyị ekpuchiere ya ewuru nwayọọ nwayọọ okwu ọbụla pụta n'aka di na nwunye kwesịrị di na nwunye idoziri ya onwe nọta ịkpọta onye ịtọ ihe wụ di wụ ndidi i die gụ na-edi ị na-edi ị na-ekpe na-ayọ chukwu okike ka o nyere gị aka ọ dịrọkwanụ fecha ọ nya ka e ji sị nya ka chukwu ji sị anyị afụna nwa maka oke ịfụnanya na-eme nwaanyị ide ezuzu ezuzu a ịfụ di gị n'anya kpuchie anya gị o mezie obere ife tọtọrọ ya gbuo nsọpụrụ ka ị ga na-asọpụrụ nwoke afụzina ya n'anya na-ekwughị e, anyị fụ nwoke n'anya nwaanyị ọbụla fụrụ di n'anya dara iberibe chineke asị ada ofe na ọ sị gị sọpụrụ ya ichi ibi ya n'isọpụrụ ya ichi ike na eke n'isọpụrụ ya ife isọpụrụ ya ọ nwoke dụ ịfụ gụ n'anya ọ bụrọ gị nwa nwaanyị ịfụ nwoke n'anya ọ bụrụ na ị fụrọ di gị n'anya o nwere ife ụfọdụ ya wụ ọ na-eme ị na-enepụrụ ya anya na-afụ ya as chukwu na oruru ya n'oge eme ya a sị m ka chineke nye anyị ike anyị ga-eji nụ di ka chineke nye anyị agbamume na nghọta anyị ga-eji wee nọdebe di anyị anyị ga-eji wee na-afụta ife ụfọdụ ha na-eme asị na ọ bụrọ ife ọjọọ mana ọ etu chi ha si kee ha asị m ka chineke gbaa ndị nne ume ma gbakwara ụmụ nwaanyị anyị ụmụntakịrị anyị nwaanyị ka ya-aba be di na di adịrọ ọfele ọ dịrọ fecha mana ị nee ya anya n'ụzọ a m si ekwu ị fụ na di na-atọ ụtọ maka na o nwekwana ife ka di nwee ihe dị ka di ma ọ na-enye ma ọ da-enye gị di bụ ugwu nwaanyị di bụ ugo nwaanyị di bụ enyi nwaanyị ọ di ka nwaanyị ji eko ya onye mee ọkpam ka adịghị aha na ọ pụta ha na ebube ya dị nwoke nwoke ka anyị na-afụta nwoke anyị as chukwu anyị ka anyị weru nwayọọ na-eso ha ma na-ekpe ma na-ayọ ka ha nekwasị anyị anya ịfụnanya chineke si ha nye anyị n'ime ife niile ahụ ka ọṅụ bụrụ nke anyị na ezinụlọ anyị a sị m ọ wụ na ọ wụ mmụọ bịara ife a asị m isi ba ya ọfịa hmm? ka anyị wụ ụmụ nwaanyị na-eme ka nwaanyị anyị wụ igbo nwe m asị m ya gazie m ụmụ nwoke anyị asị m ụnụ tete n'ụla ka anyị dozie ana ka anyị dozie ihe anyị ji biri ka anyị wee kpana na kpana ụfọ asị m ya gazie afịa n'anọ ụbọsị n'anọ agazie m